Takulandilani kunotu nde ndi mtika mwenimweni mwa Lilongwe mu depoti amwene. Mukazafika ku Lilongwe aa kunoku muzakhala nde kuti kofikila ndi kunoku ndithu kuchoka kaya kuti ndi kuti. Kuno tikufuna ti- ti- ti- ticheze ndi makosana amenewa makamaka pa programu imene tikuitcha kunena kuti no Guys gist macheza a chinyamata makamaka pa nkhani zokhudzana ndi dziko lathu lino tifuna tikambe nkhani ya Napoleon Dzombe anyamatawa ndiye musaphweketse iya ndi magayi aku diasporatu amenewa kuboola mtambo osati masewera ndi choncho eh? ndi momwemo mwakwera ndege Dada kwera ndege mwamba amwene mwamba timaulukatu M- mi- bwanji mwamba mumakhala motani mukafika mwamba mitambo kumapita kumaona mwamba kulinso mitambo inanso basi basi sumaonaponso ti basi nde kuti mtambo wa bulu uja sungaufikenso umene uja ndi mmwamba basi munadutsa mitambo ija kufika mwamba mwamba mitambo Mi- e mitambo yo- i- i- ima- imene imene imagwesa mvulayi Ndiye timaipitirira imene ija. Nde, nde mukapitirira apo simumaonakonso kumwambamo kumaonekanso mitambo ina yake kapena Basi ah, papa timakhala kuti basi tili mmwamba basi timangovomereza tili kuti mmwamba. kuti ziku- koko sikuonekanso china chilichonseso Ayi basi. Ndikumwamba basi mtambo wa bulu uja basi ndikumwamba kumene. mathero ake moti sijani si, si, Simungaziwe. Okay, chabwino akuti space anyamata oboola mtambo komatu tiadziwe kaye mwina tisanafike point yonoti ti tiyambe kufunsana nkhani za Napoleon Dzombe dzina lija ndani amwene dzina langa ndi Fabiano Fabiano wakuti amwene ine kwathu tikuti kwawo Fabiano Fabiano basi ngati Fabiano Fabiano Fabiano at this moment only Fabiano Fabiano
mubisa chani palibe chomwe ndikubisa Ayi, ayi, zimene akubisa alimo mwaona ayi, zimene akubisa Eh, nanga inu dzina ndiye Ya, ine ndi blessings itu kwa- kwathu ku Chiradzulu okay ndiye kuti iwe kuchoka ku Lower Shire inu kuchoka chakumwera uko eh? Ehe. okay chabwino uh, magayizi ndikukhulupa zoona kuti no mwazitsatira uh, zimene zakhala zochitika mdziko muno though anthu inu simukhala mdziko munomo eti Mumakhala- mumakhala kuti kodi mwina mukhoza peka kumene mukhala ku kenya ku kenya ku kenya mupanga chani aku kenya tili ku sukulu Ndi- ndi- ndi- ndi mayazatu awa si anthu amasewera ya Ama- ama- amayaza kwambiri zinthu anyways nde magayizi mwakhala muli ku kenya koma ndikukhulupa zoti mwakhala mukumatsatira zomwe zikuchitika mdziko muno right nkhani ya Napoleon Dzombe mwina tifotokozani munayiona bwanji mmene inayendera
Mukutsatira kwanga, ndaona kuti Napoleon Dzombe anali ndi malingaliro otsegula kampani yopanga fertilizer. Mukudziwa mdziko muno timakhala ndi mavuto ambiri a fertilizer. Every time tiyenera kupanga import, kumabwera mochedwa. Ndiye anali ndi malingaliro otsegula kampani ya fertilizer. Anayamba kuthamangitsa mapepala bwinobwino, zimatheka kuyesa apa ndi apa, ngakhale amakumanabe ndi zomikwingwirima, kumukhomerera. Amati akafika stage iyi, iyayi pafunika zakuti mukonze izi. akonza akafika stage ina iyayi mwaku- mwakuti mpaka na z- z- zafikira po- po- posachedwapa e pano pano ampatsa ndithu koma munkuti amakumana ndi mikwingwirima inu mukuona ngati mikwingwirima imene amakumana nayo chimapangisa ndi chani kuti azikumana ndi zinthu ngati zimenezo Ah, ndinganene kuti mukuona kwanga ngati nzika ya dziko la la malawi political will pena pake yoti ngati titukule dziko lathu li- limasowa mmene akhala kuti munthu uyu ndi mmalawi afuna apange chinthu cho- chotukula mm, in one way or another mukuganiza kwanga nde kunali kungokhomerera anthu osati kuti mavuto a system kuya kapena ndondomeko kunali kukhomerera kapena ndondomeko mmene mukuonera inu kukuona kwanga ndikukhomerera khomerera kwambiri Nde- Chi- tifuna tiziyang'ana kuti amakhomerera ni ndani pa zifukwa zotani
Ah, pamenepo ndi sindingadziwe koma kwambiri ngati okhala mmalawi ineyo Mhm. I know kuti m'maofesi umo kwambiri mumakhala chiphuphu kuti afuna akhale ngati ndani cholinga kuti apindulepo pa anything corruption in, in, a, in a simple way nkhani inayo yonena kuti amafuna apezepo phindu iwo apezepo phindu akuti mpaka anati anapezeka zoti malo ake ati amulipiritsa 10 million malo ake omwe eh? Kwa- zomvesa chisoni iye n'kupanga ichi mu- mulipire mu- mwakuti iye mufikire just like that nde mukuganiza kwanga ndimaona kuti mumakhala kukhomererana kuti asangopanga ichi kapena chomwe akupangacho ndi- ndipezepo phindu Komatu inetu chimene ndabwerera kuti ndidzachezere ndi inuyo chifukwa n'nakatha kucheza ndi anthu ena aliwonse amene ali ku Malawi kuno koma tasankha inuyo anyamata mu diaspora ochoka kunja inu chifukwa chonena kuti ukoko mwakhala mukuonanso mmene zikuchitikira kodi ukonso kapena ndi mmene zimachitikira Ah, ine ndayendapo mu- mu- ma- maiko a- angapo zimangondizimvesa chisoni kuti kwathu kuno sitikutukuka sindikudziwa ma process mmene maiko ena amayendera koma i had a, a chance kucheza ndi ndi wina wake yomwe ndi anapangapo invest chi- china chake ku- kumaiko akunjawo kuti sometimes dziko li- limapasa mpata ku- kukapanga olo akapanga set chinthu business yayikulu kuwapangitsapo mpata okay mu- mukhala ndi business iyi sitidula misonkho ku- ku- ku- kwa zaka izi cholinga choti ikhazikike kuti ikhazikike bwinobwino chifukwa akudziwa kuti chinthucho ndi chopindulira dzi- dziko lawo chimodzimodzi zija amanena a dzombe kuti ku ku mozambique anamuuza kuti apange choncho sakalipira misonkho chani. sakalipira ku- kwa period ya- ya- ya- yaitali mwa mtundu wa- wa- wacho moti sizoti inali mozambique kumunyengerera dzombe koma ndi mmene zimachitikira m'maiko ena maiko ambiri zimachitika chifukwa amafuna ma investors ngati mai- mm, mm, nthawi zambiri kumalawi kuno tikumana ndi mavuto a forex o ntchito mwene zikusowa chifukwa kuti tilibe investment yokwanira kuti anthu aku- ama- akamagwira ntchito ndiye maiko amanyengerera kwambiri anthu ma investor aja kuti athandize mu njira imeneyo chifukwa sikukaniki kuti china chilichonse bo- boma li- li- lilembe anthu sikukwanisa kumafuna ma investor aja abwere ndi ma business awo dziko lili limapita patsogolo
okay chabwino mwina inu mukuziona mosiyana napo eh? nkhani za dzombezi. Inu mukuona kukhomelera kumeneku cholinga chake chingakhale chani chimene chapangisa kuti mpaka pakhale kukhomelera kotere? Ah, ineyo chomwe ndimaona eh, kwathu kuno ku Malawi zinthu zambiri timazilowesa politics yeah, so zikalowa politics and eh, most of the time zimalowa regionalism yeah.
Zigawo. yes zimalowa zigawo ineyo nda- ineyo kuyisatira kwa ine nkhaniyi uh, ku parliament mm. mmene a speaker amakhazikisa uh, komiti ehe kuti aone kuti kuzachitika bwanji sizidachedwetu kuperekedwa ka uh, a environment aja mm. kumpanga clear dzombe uja mm. sizidachedwe why it's just political everything is politics and uh, pamakhala ma guys ena ake kuti akukhomerera mm. eh, mwina akufuna iwowo atayambisa zinthuzo osati wina wake kapena amaona kuti zi- chinthucho chikangoyambisidwa zika- zikazafika nthawi yokuti mwina tiyerekeze ntha- nkhani ya fetereza Mm. nthawi zambiri timakagula kunja Mm. and mukumbukira inuyo kuti anthu agulapo fetereza ku butchery Mm. and chidali chitonzo kwa ife amalawi in most of the countries they were talking about us kuti ah koma mumakhala serious kwanuko yeah so munthu ngati amene uja wabwera eh, akayamba kupanga fetereza uja zithandiza ifeyo anthu akuno sitikagulanso fetereza kunja sitidaliranso forex forex ikusowa m'malawi muno kuti tikapeze fetereza uja ndekuti fetereza uja akhala otchipa chonchichi Koma tazilowesa politics tikuziwa kuti sitipezanso phindu tikamakagula fetereza kunja kuja. Pali anthu ngati a- a- ame- amenewo ndi amene amaopatu anthu amene akuopa kuti ee kampani ikabwera eh, m'Malawi muno ndikuti sitipezanso phindu lokagula fetereza kunja kuja. sitiyaberanso amalawi kodi utendo zonena kuti no Yeah. ena ake amatha kumabapo akamati tikagula fertilizer amabera popezapo Of njira course, zobera pa ndalama definitely, definitely. ndi ndi amene amene amakhomererawo anthu ngati amene ndi amene amakhomerera zinthu ndi ndi anthu a m'maofesi muja Mm, zinthu zimakhala cheni mm. they link each, eh, to, eh, each- each other maofesi mu ah uyu musampasa izi Mm, ah uyu musampasa izi ah uyu musampasa izi because of, they create reasons mm. amapanga create reasons za- zakuti ah, there are some environmental problems Mm. and a Dzombe sadaunikire komano chinthu chija sadayambe tu lero yeah Ndi- it is true kuti ngati pali ma issues ena ake okhuza environment Mm. titeteze anthu oyandikira kumaloko Mm. titeteze what might come in the future Mm. kuti zisakhale zoyipa yeah it's good but zi- izizi zidalowa mikangano Mm. chifukwa kuti zi- zi- zi- zituluke a Dzombe inake adachita kubwera pa public kuti ah, akundikaniza akundipanga chipongwe akundipanga chipongwe Mm. we did everything everything was in order but now akuti sitinakwanirise zina zake nde nkhani ndi politics and eh, some people are interested kuba mdziko muno that's all mbava Nde- basi mbava mbava ndi zomwe zimabwezeretsa eh, dziko lino mbuyo ngati kuli anthu amene akubwezeretsa eh, dziko lino mbuyo ndi ma politicians because they have connections everywhere maofesi mu mmalo moti apange malamulo athandizire maofesi mu Mm. kuti za corruption zithe nawonso amakagwera kuti kumeneko cha mpaka nakuthetsa milandu ya corruption mwaitsatira mmene akuthetsatu milandu ya corruption Ama- akumazithesa-thesa you see nde chinthu chilichonse chikalowa politics sichingatukuke maiko enawa eh, nkhani za makampanies aku, akuyesera ndithu akuchita bwino i know africa tili ndi problem eh, we are africans Mm, we have a problem we have a common problem mm. komano kumalawi kuno zimakhala kuti zaitani Zanyanya zaonje- kwambiri. zanyanya zaonjeza ifeyo politics yake timapanga ya umbuli ya umbuli Eh.
mu- mu- mukuyankhula ngati munthu amene mwayendako yes ku south africa mwaona politics ya ku south africa Ah. ku zambia taona Kenya, eh.
taona inde politics is a problem everywhere Mm. but kunoko timapanga za umbuli zina zake zokuti ma guys also timawasiyiraso ma, ma office ma, ma, ma position politics osavaya ku sukulu chani mm. tikumaziona zonsezi what, how do you ex, ex, uh, expect those people to make good uh, uh, laws for this country how do you expect those people kuti ayang'ane ndithu kuti wina wake akusegula company and zitheke no ngati ali ndi interest inaake abwerapo basi azasokoneza zinthu zija cholinga mchere wawo usaume etu then mmene ndikuionera nkhani kuti nkhani inangolowa politics that's why anthu ayankhula mm. zachitika ampanga kiliya munthu uja okay.
so Monga- nkhani ndiyo kuti funso ndilo kuti kodi anthu az- tiziyankhula always can't we just do the right thing zizichita kutengera ifeyo kuyankhula Basi. kuti zinthu zichitike nthawi zonse tiziyankhula no we can just decide to do the right thing at a particular moment of time okay chabwino akambapo nkhani zokhuzana ndi kuti ndi politics tizichita kuyankhula yankhula ampasano clearance munthu uja mukuona ngati kuti no zimene ampasa zija ndi zokwanira kuti chinthu chija chiyende kumuloleza kuja basi sakumananso ndi mavuto ena mukuona ngati zathera pompaja Ah, apo sindikudziwa koma poti ndi ku malawi ili ngati system corruption koma poti anthu ayankhula chiphasochi chichaperekedwa mm. it's fine akakum chomwe ndiku- ndikufuna ndi- ndi- ngati ine munthu Mm. okonda dziko langa akakumananso ndi mavuto abwere poyera momwe- chifukwa akakhala chete zipitirira iyi ndi video chabe angofuna kuti tikhale chete Mm. tisadziwe chomwe chikuchitika koma ndikudziwa kuti zimakhala kuti amene ndi ndani akumana nazo timudyere akhoza kumana nazo koma ngati sakumana nazo ti- Good ti- and tingoti fine. good and fine okay chabwino then mmafuna tiyang'ane pamenepo fa kunena chilungamo kunoko nkumalawi eh? kunoko nkumbali makosana munthu uja ampatsa chilolezo komano ampatsa chinthu chija fa kuti sa- si zoti amafuna kumpatsa iyayi achita kumpatsa fa cha pressure imene tinapereka ngati amalawi eti chetikuyenera kuziwa nchone kuti akumananso ndi zokhoma zambiri ndiye tikuyenera tipangeno motani kuonesetsa kuti zokhoma zimenezozo akwanisebe munthu uja kupitiliza fa nzosavuta eti akhoza kungochizula chinthu chake chija kukachizika nde kuti chani ku, ku mozambique uko koma kuti no zokhoma zimene akumane nazo munthu uja akwanisebe nde kuti no kumapitiliza kupangabe fertilizer chinthu chija chikhale success nde tipangeno motani no eh mwayankhula kale kunena kuti no aziyankhula nde akayankhula ife amalawi gawo lathu ndi lotani tiyang'ane pamenepo tu fa munthu uja sakuyenera ayende yekha gawo lathu ndi- likhalepo lotani
ngati amalawi ti- anzanga anena kale kuti tili ndi- ndiye vuto chinachilichonse maofisi amafuna munthu apeze phindu ndiye pamakhala zovuta chifukwa ambiri mwa iwowa amaofisi akula kuti mu- ufu- or even kufuna pepala linalake afuna kuti upereke kinki kenakake Mm. instead of kungofollow to follow a right path kuti zinayenera kukhala chonchi ndi it's my hope kuti atsata ndondomeko mmene zilili O- n- osayika chikhomo kuti ah, alekera apa kaka- ndi kapena ya mwene mwakuti koma follow the right thing Iwo- iwo- chifukwa Mm. ngati ife amalawi sitingapine wina aliyense afuna ap- apange ichi basi tiyenera kuti amalawi ti- ti- tiyeni ti- eh, tipange march let's demonstrate ayi

government yomweyo izitoleranso msonkho kampani yomweyo Mm. fertilizer amene ti- tikuvutika nayo kumakagula kunja kumaberedwa ku- pakana kumakagula ku- ku ku butchery paja Mm. fertilizer tizi- tizipanga momuno Mm. ngati akupanga ochuluka tikhozaso kumapanga export kumayiko otizungulira pamene forex itani ikubwera Ikubwera. Mm. ndikuti zikupindula amalawi tomwefe kuma- kumayika phanzi kungokho- kumakhomererana kuti asapange ichi kumene makampani ndiochepa kale kale tifunikira makampani ochuluka ochuluka kuti mwina kadziko kaka kayende koma tikamakhomera nje kuti sizipindulira amalawi okay chabwino izizi kodi mukuona kuti ndi mmene ampangira a Napoleon Dzombe ndi munthu wonena kuti ndi wa mabizinesi ali ndi mabizinesi ndi ndi ndi khumutcha hey enanso amamuona ngati role model Mukuona ngati kumkhomerera kumene zimene zinaonekera apa papa zili nkuthekera kuti zingapange zingapereka kuthekera kotani ngati zili- zili- zingapange impact motani kwa achinyamata amene akufuna kupanga invest yeah definitely ndi ndi vuto ndi vuto kwambiri chifukwa ngati ngati munthu iye uja Napole- Napoleon Dzombe Mm. ta- tidawaziwa kuchokera kalekale kuti amachita zambirimbiri mdziko muno athandizira kwambiri mdziko muno ali ndi ndalama kunena chilungamo nanga mnyamata wakuti angoziyamba kumene alibe ndalama Mm. do you think anga- angakwanise kukhomerana kwake kumeneko it means it's a problem there's a barrier somewhere so zibweze- zima- izi nzobwe- Zibwezeretsa. nzobwerezesa mbuyo anyamata Mm. amene amaganiza zokuti Apange they- they should- invest. ehe, apange invest china chake kuti chatukule pa moyo wawo or athandizire dziko lino Mm. Eh, Nde sitingalithandize dziko lino ngati tikuyendetsa zinthu zathu mwa umbuli chonchi. Mosaganizirana eeh mosaliganizira dzikoli. Mosakonda dziko. Eeh and ma company ngati amenewa opanga fetereza ndi amene akufunika ku Malawi kuno chifukwa tikufunika zinthu zomwe timazipanga value, timaziyuza kwambiri tizipanga tokha because we import a lot of things from outside chifukwa choti tilibe those things we import. Titamapanga tokha, tithanso kuyambaso kupanga export si ndi mmene dziko limatutukukira komano anyamata achinyamata athaso kumabwerera mbuyo kuti ngati akumkhomerera dzombe ine ndi ndani?
Ndili ndi chani? Dzombe ali ndi ndalama ngati akumkhomerera dzombe ndili ndi chani? Mukumbukira inuyo a Mpinganjira, a Mpinganjira omwewa timawadziwa adakhalapo kuti? ku ndende mm. amafuna kuwalanda banki nthawi inayake mm. nkhani zake ngati zimenezo ngati akuvutika iwo aja anthu andalama mm. because of politicians mm. what about the youth angoyamba kumene alibe kanthu alibe yodishira mm. kuti avaye kukhoti kuja sangawine mlandu because sangakwanise loya maona zinthu zake tu zimene zikumakhalira nde ndizobwezesa mbuyo achinyamata mukuona kuti tisinthe patino kuti mwina mwake Mindset. zinthu zilongosoke mindset Tima- taka- anthu a- takhala tikuyankhula za mindset mdziko muno mindset change ili ngati nyimbo mindset change always a Chilima anali ndi moto imeneyo mindset change Mm, tikuyeneka kusintha mm, kaganizidwe kachitidwe ntchito ka, ka, ka, ka, ka, kathu ngati amalawi but tizasintha liti
okay pamene bobo is well ndi basi tu ndiku- ndikusintha fo zambiri so kunoko zimathera mmakhotimu ande mmakhoti zigamulo zomwe amapereka nthaw- nthawi zina zake zimakhala zokuti zosakomera amalawi maona nde mavuto ndi ambiri ngatinso anthu am- am- a- a- a- ama- ammaofesimu anga, ngati angakwanise kugwira ntchito eh, ndi, mo, mo, mo, ndi, ndi, ndi ka morality kena kake kuti they have to do the work mokonda They- dziko mokonda dziko kuti chomwe chidalemberedwa iwo ntchito ndi chani Mm. apange zinthu ra- the- the right thing my Mm. friend has said we have to do the right thing always kumapanga zinthu zoyenerera zoyenerera osati zinyengo Ayi, iyayi ayi, ndipezepo ah. kapindu Zaju- apo apapa tikango- tikaon- tikapitiriza zinyengo zathuzi basi ndi pompa tu tingokhala pompa basi Tizingolowa so fix- we are basi. fixated Chabwino chabwino I think uh, pamenepa ndiye pamapeto pa ka episode kathu kameneka pamene tikucheza ndi anyamata aku diaspora amaonatu zomwe zikuchitika kuno sizoti samaona akuyikaponso maganizo awo i think tatolapo one or two things tiyeni tikonde dziko lathu kuti dziko lathuli lipite patsogolo kufikiranso next time mwakoma nonse